biko sọsọ unu bụ hope m nwere ya ka m ji na-akpọ ya na-akpọ sị Lord Zeus ga-asị ya biko na ọ sọ ya bụ hope m nwere na na ọ this family bụ hope m nwere ebe my private family anyị enwere ego
ayacha happy to see you. Daddy? Ọmọlẹ́mẹ́ Daalụ mẹ́kọ̀ọ́. n'ụwa.

bịaruzie nwoke a wee were ma ọbara ma ihe niile tikọwa aṅụzi m almost a plate of blood before m bịa nweta onwe m ọ bịa nye m four days wee mee the surgery wee bupụta the this thing dị eke ihe a na-akpọ ya na ọ- maka ọfụ ọnụ ụtọ akwa ha nọchie ike ma ama enyikwudo ma mmiri nche enyi ma mmiri na ọbara ọbara abara na-awụ Hey. so eke emechara na emechara na ọ dị successful the only thing fọ kịta bụ ọ sị na m na-eje aka nke a akwụkwọ nwa mgbe m gachara ebe ọ sị na m na-eje chaa ọkụ n'Enugu na anyị ejekwa chaa ọkụ chaa ya ọkụ n'Enugu n'Ebonyi State na anyị ejecha na ọchazie ọkụ na ụkwụ m agbada maka ụkwụ m efu ezi na gị otu a nọ na anapụ m aga ije kwuo ekwuo ka m zụọ ya n'obodo so ọ sị na ya emego nke ya part nke ya m na-ejekwa Enugu jee chaa ya ọkụ and no within next week and next two weeks ya gafere na-achazie ya ọkụ enwechagbuo oge m ja-anwụ then ka eyi chọkwa na ọ ka Lord Zeus mee m igbo mụrụ nze mụọ ọzọ asị m nke onye chi ya zelu this lady ime bụ na mmadụ akpọkago mmadụ ọ kpọgo mụ onye nyere ya nọmba m bụ nderi nderi akpọgo mụ nwa as in ọ na-akpọ nderi nderi sikwu na Ọka ọ bịazie bịa mee this man video nderi kpọọ m ebe 2 o'clock ọ sị m Zeus mụ biko nyanụ nwanne anyị nwaanyị nne kedu afa gị ọdegere Okonkwo eji mara m filato filatishin na Lagos mana since two years ahụ a bido elekọ na nlekọ ma freezer ma everything nwezi ihe mgbe ibi yard m before God ya ebe ebupụtara m ihe na yard m ngwongwo m wụsa na be landlady kịta by the side because at the time enwezi m option m kpọgide o nwerọ onye zara m bido rebezie property m were agụ na ọgwụ na-aga loose egivugo up sef before n'aka mụ na mana all that time kwa ka m na-esendịkwa gị message all that time m nọ Lagos mana agụ m akwụkwọ ama m ihe m na-atype ọ dị ka ọ na-anaghị agụta ama m fonu ukwu m sị ka m were na-eme video call that two days m na-eji nata ụlọ ebe a ndị ohi dọka na-ete ntụtụghara fonu m m dịzie stranded lose-uo nọmba epepo ọ mmadụ ka m kpọbakwazi ada nwaanyị o wee kpọọ ndeeri were aka ndeeri nọmba gị again fon werekwazi ebe fon nwere na-achatịzi gị amamọ vidiyo m mere ụgbụ nne na nke nwanne m nwaanyị a wee sendieri ka ịchọ ka Lord Zeus ka ha nyere m aka achọ ka ha nyere m aka especially this ụlọ ọgwụ gị ya 3 weeks and 4 days e dischargere m Insult karịrị ndị nọọsụ ebe a na-achụpụ m na-emere ndị mmadụ surgery n'afọ ebe anya nọ nyaahụ si ebe a bịa si mmiri tuoro ha n'ala before mụ ha mmiri tuo mechaa bawakwazie mba mụ buru akpa m naba nwanne m nwoke wee kpọwa dọkịta na-ebe akwa wee sị okay na-enyere anyị taa na echi ka anyị si ebe a pụọ balansị m kịta a bụ 1.9 something ọ bụ 1.7 something mana since 3 weeks a ọgwụ e nyekwa na ihe niile bụ almost close to 2 million to balance up here ka m si ebe a pụọ achọva Zeus family biko bụ nyenụ m aka abụ m one of the fans since two years m matara gị ana m eso gị emekwa mgbe donation mgbe m nọ na shọp ma ana m emekwa any amount m ji ana m etikwa biko biko nụ Zeus family ayọ ka m na-ayọ date taa bụ 25 of January ihe cheki ihe mere m ji bịaba ebe a on Sunday ayọ ka m na-ayọ nụ ka anyị kpọpụtanụ nwanne anyị nwaanyị a ọ sị na bill ya bụ balansị ya bụ ego one almost 2 million to balance. 1.9 million naira bụ balansị ya 4 weeks and the Three weeks and four days dị ha Oge ya nọ discharge ebe a, mita. 3 weeks and 4 days e discharge ya bụ ya ya ka ọ na-agwa m n'ụnyaahụ na ndị nọọsụ chutu ya n'anị achọ ime mmadụ ọpreshọn asị ya ya pụọ ọ bụrụ na ọ dịịlụ m easy m kwụọ the bill m ma-etake the risk bịaba ebe a ndeeli na-akpọ m ya nwa na-akpọ m o ji nọmba m n'olu ayọ ka m na-ayọ Lord Zeus maka m ma-emenwuru ya biko ọ bụrụ na onye nọ nso ya bịa teaching hospital bịa neta nwanne anyị nwaanyị a m ma-etinyekwalụ unu foto oge arụ dị ya ka unu fụzie ka ọ dị ayọ ka ọ na-ayọ
Ayọ ka m na-ayọ Zeus family I'm one of you people. I'm a big fans. Only that na o nwezi ka o si dị, bikonụ. Eneedịrị m enyemaka achọ m ịpụ ebe a. ụmụnne m disappointed asị na-ewepụtara n'ahịa ele afọ ee gaa na since a nọrọ ebe a amaghịzi m ihe nne m adị m amaghị m ihe m na-emezi amaghị m ihe m na-eme biko nyenụ m aka eneedị m enyemaka

famili anyị enwere ego mana o nwere ara ha chọrọ ire mana elepụ ya a na-abụghị ihe a na-achọ achọtakwa ihe ya ego na ha bịa kwesịa ọnụ ha apụọ ha bịa kwesịa ọnụ ha apụọ m nọrọ ebe a nwa m enwetazi onwe m ebe a adị m aga ije ụkwụ m adị ekwe m aga ije asị nọ nchọ ọkụ n'ụkwụ ka m aga ije biko nyenụ m aka I need help
amarọ m ihe m ji ekwu nọ na asị ọ bụrụ na o nwere nọ nso na Nnewi ọ bụgodo na 1000 maọbụ ị bịa sị ya nne na ọ ya adị mma n'afọ Lord Zeus Family ayọ ka m na-ayọ Nnewi Specialist Hospital. m na-abịakwa n'ụlọ ọgwụ bịa fụkwa ụdị ahụhụ ndị mmadụ na-atakwa Ee, m na-abịakwa n'ụlọ ọgwụ bịa fụ drug nurse asị m ọ ya adịsị m mma o. Ịnụgo. ọ ya adịsị m mma ọ ndụ bụ ihe bụ isi ọ ndụ bụ isi ọ na-awụ m nọ ebe a na-anọ nwebere oge unu ebinye ịnụgo o nwebere oge unu ebinye ọ bụkwa na ilo dị easy o nwekwu ihe na-adị eme n'ilo even December o nwee ebe ụlọ tụdoro ụmụ nwanne ịtọ na Lagos ọ tọrọ onye na onye amarọ m ihe a ya agwa nwaanyị nwe nwa ị fụ na anyị nwa dị ndụ bụ ihe gba ka mma ịnụgo onye ọbụla o mekwa ya nagide ee ọ bụrụ na o nwe ka o si dị m bịa ọzọ nwee ihe m mee nye unu ọ maka this woman ka anyị agwadị m ya na m na-abịa agwarọ m ya na m na-abịa just m takie ya surprise